Chaputala 14, Mngelo anamuuza Nefai madalitso ndi matemberero amene adzagwera amitundu. Mngeloyo ananenanso zoti padziko lino lapansi pali mipingo iwiri yokha basi, mpingo wa Mwanawankhosa wa Mulungu ndi mpingo wa Satana. Mngelo ananenanso zoti oyera mtima ake a Mulungu m'mayiko onse Adzazunzidwa ndi kuphedwa ndi mpingo wonyansa. Nefai anauzidwanso zoti mtumwi Yohane adzalemba za kutha kwa dziko lino lapansi. Izi zinachitika zaka za 600 mpaka 592 B.C. Yesu Khristu asanabadwe. Vesi 1, Ndipo kudzali, ngati amitundu angamvere malangizo a Mwanawankhosa, pa tsikulo pamene akudzadzionetsera yekha m'mawu komanso m'mphamvu ndi m'machitidwe, adzawachotsera zonse zopinga m'miyoyo yawo. Vesi 2. Iwo asaumitse mitima yawo kwa Mwanawankhosa wa Mulungu, chifukwa iwo adzawerengeredwa pamodzi ndi Mwanawankhosa wa Mulungu, inde, iwo adzawerengedwa pamodzi ndi ana a nyumba ya Israeli, ndipo adzakhala mtundu wodalitsika m'dziko la lonjezano kwamuyaya. Ndipo iwo sadzatengedwanso ku dziko la ukapolo, ndi nyumba ya Israeli sidzatengedwanso kukhala yonyozeka. Vesi 3, Koma kuli phompho lomwe lidakumbidwira iwo ndi mpingo waukulu ndi wonyansa umene unakhazikitsidwa ndi Satana ndi ana ake, kuti athe kukopa ndi kusokeretsa mizimu ya ana a anthu ambiri. ndi kuwapititsa ku ng'anjo ya moto. Inde, phompho lalikululo limene linakonzeredwa ndi cholinga choti ena akagweremo lidzadzadzidwa ndi olikumbawo, ndipo adzatha phiti, atero Mwanawankhosa wa Mulungu. Osati chiwonongeko cha a mizimu yabwino, koma ng'anjo ya moto yamuyaya ndi a iwo akuchita kusaweruzika. Vesi 4, Ndipo taona, izi ndi chikonzero cha mazunzo a Satana, komanso chikonzero cha chilungamo cha Mulungu kwa onse amene adzachita kusaweruzika, ndi chonyansa pamaso pake. Vesi 5, Ndipo mngelo ananena ndi ine, Nefai, nati, Wadzimvera wekha kuti amitundu akalapa mwa chisomo chao adzakhululukidwa iwo, komanso iwe ukudziwanso za malonjezano a Ambuye kwa nyumba ya Israeli, komanso unamva kuti kwa onse amene alapa machimo awo sadzalangidwa, vesi 6. Chotero likhala tsoka kwa Amitundu ngati iwo aumitsabe mitima yawo kwa Mwanawankhosa wa Mulungu, vesi 7. Popeza ikudza nthawi, atero Mwanawankhosa wa Mulungu, kuti ndidzachita chinthu chachikulu pakati pa ana a anthu, ntchito yosatha kwa ena Ntchitoyi idzawathangatira kupeza mtendere komanso moyo wosatha. Pamene kwa ena idzawathangatira kuumitsa mitima yawo kufikira atalowa ku ukapolo ndi kuonongeka kwakukulu kuthupi ngakhalenso kuuzimu. molingana ndi ukapolo wa Satana umene ndaufotokoza kale. Vesi 8, Ndipo zitatha izi mngelo anatinso kwa ine, Kodi ukumbukira malonjezano a Atate kwa nyumba ya Israeli? Ndipo ine ndinati kwa iye, Eya. Vesi 9, Ndipo iye anati kwa ine, Penya, ndipo ona mpingo waukulu ndi wonyansa, umene ndi mayi wa zonyansa zonse, umene mwini wake ndi Satana. Vesi 10, Ndipo iye anati kwa ine, Pali mipingo iwiri yokha basi pansi pano, mpingo umodzi ndi wa Mwanawankhosa wa Mulungu, ndipo wina ndi mpingo wa Satana, ndipo yense amene sali mu mpingo wa Mwanawankhosa wa Mulungu ali mu mpingo waukulu umene ndi mayi wa zonyasa zonse, ndipo iye ndi woyipitsitsa wa dziko lonse. Vesi 11, Ndipo nditapenya ndinaona chonyazitsa cha dziko lonse kuti chimakhala pa madzi ambiri, ndi kuti chinali ndi ulamuliro waukulu pa dziko lonse, pakati pa maiko onse, maubale, malilime, ndi pakati pa anthu. Vesi 12, Ndipo ndinaona a mpingo wa Mwanawankhosa wa Mulungu. Iwo analipo ochepa chifukwa cha zoipa ndi zonyansa za onyazitsa amene anakhala pa madzi ambiri. Ndipo ndinaona kuti mpingo wa Mwanawankhosa unali wa oyera mtima a Mulungu. kuti nawonso anali padziko lonse lapansi angakhale kuti mphamvu zawo zinali zochepera chifukwa cha zoyipa za wonyansa amene ndidamuonayo. Vesi 13, Ndipo ndinaona kuti mayi wamkulu wa zonyansa zonse uja anasonkhanitsa aunyinji padziko lonse kuchoka ku maiko onse a mitundu, kuti amenyane ndi Mwanawankhosa wa Mulungu. Vesi 14, Koma ine, Nefai, ndinaona mphamvu yodabwitsa ya Mwanawankhosa ikutsika pa oyera mtima a mpingo wa Mwanawankhosa, ndi pa anthu olonjezedwa a Ambuye amene anabalalitsidwa pa dziko lonse lapansi. amene anadzazidwa ndi chiyero ndi mphamvu ya Mulungu mu ulemerero waukulu. Vesi 15, Ndipo ndinaona kuti ukali wa Mulungu unathiridwa pa mpingo waukulu ndi wonyansa uja, kotero kuti panali nkhondo ndi mbiri za nkhondo pakati pa maiko ndi manenedwe a padziko lapansi. Vesi 16, Ndipo m'mene zinayamba nkhondo ndi kumveka kwa mbiri za nkhondo pakati pa maiko onse amene anali kumbali ya mayi wa zonyansazo, mngelo anati kwa ine, Taona, ukali wa Mulungu uli pa mayi wachigololo, ndipo penyetsetsa zinthu zonse m'mene zidzachitikire. Vesi 17. Ndipo tsikulo likadzakwana, kuti ukali wa Mulungu wathiridwa pa mayi wachigololo, amene ndi mpingo waukulu ndi wonyansa, umene mwini wake ndi Satana, choncho pa tsikulo ntchito ya Atate idzayambika, ya kukonzekera njira ya kukwaniritsira mapangano ake, amene anapangana ndi anthu ake, a m'nyumba ya Israeli. Vesi 18, Ndipo mngelo wa Mulungu ananena ndi ine, nati, Penya. Vesi 19, Ndipo ndinapenya, ndinaona munthu atavala mkanjo woyera. Vesi 20, Ndipo mngeloyo anati kwa ine, Taona, mmodzi wa atumwi khumi ndi awiri a Mwanawankhosa. Vesi 21, Taona, iye adzaona ndi kulembera za zotsala za zinthuzi, inde ndi zina zambiri zomwe zinaliko. Vesi 22, Ndipo iye adzalemberanso zokhudza kutha kwa dziko ili lapansi. Vesi 23, Chotero zinthu zimene adzalembera zidzakhala za chilungamo ndi za choonadi, ndipo zinthu Zinalembedwa kale, Bukhu limene unawona likutuluka mkamwa mwa Myuda, pakuti pa nthawi imene zinkatuluka mkamwa mwa Myuda, zinthu zomwe zinalembedwa zinali zachindunji ndi zoyera, ndi zofunikira ndi zophweka ku kamvetsetsedwe kake kwa anthu onse. Vesi 24, Ndipo taona, zinthu zimene mtumwi wa mwana wa nkhosayo ati adzalembere ndi zambiri za zimene iweyo unaziona kale, koma pali zinanso uti udzazione m'tsogolomo. Vesi 25, Koma zinthu zimene uti udzazione kutsogoloko, usadzazilembere izo, popeza Ambuye Mulungu anadzoza mtumwi wa Mwana wa Nkhosa wa Mulungu kuti ndi amene adzalembera izo. Vesi 26, Ndi ena analiko, kwa iwonso anawawonetsa zonse izi, ndi kuti anazilembera ndipo anazitsekera kuti zikhale mchiyero mwake, ndi choonadi chomwe chiri mwa Mwanawankhosa. Ndipo nthawi yoikika Ambuye mwini wake adzazikwani adzazikwaniritse pa nyumba ya Israyeli. Vesi 27, Ndipo ine, Nefai, ndinamva ndi kuchitira umboni kuti mtumwi wa Mwana wa Nkhosayo anali Yohane, malinga ndi mau a mngelo aja. Vesi 28, Ndipo taona, ine, Nefai, ndinaletsedwa kulembera za zotsala za zinthu zomwe ndinaona ndi kumva. Kotero zonse zomwe ndinalembera ndi zokwanira ine. Ndinalembera koma ndi zochepa chabe za zomwe ndinaona, Vesi 29. Ndipo ine ndichitira umboni kuti ndinaona zinthu zimene bambo wanganso adaziona, ndipo mngelo wa Ambuye anazivumbulutsiranso kwa ine, Vesi 30. Ndipo tsono ndi kumaliza zolankhula zokhudza zinthu zonse ndidaona m'mene ndidatengedwa mu uzimu, komatu zinthu zonsezo zikadati zisalembedwe, zinthu izi zomwe ndinalembera zili zoona ndipo zili m'mene zililimu. Ameni.